ag tosú. Tá muid beo! trí, a dó, a haon, a náid agus tá muid anseo Dia dhaoibh, Brian anseo ag léamh na nuachta don dóú lá fichead mí Mheithimh dhá mhíle is a seacht déag. Ceithre. Tá ceithre mhórscéal os cionn an fhile sa New York Times inniu, ceann amháin acu le léiriú agus is scéal an-truamhéalach go deo é. Seo é an pictiúr. agus munar féidir leat é a dhéanamh amach, séard atá ann ná léiriú a rinne Mohammed Ben Soud a coinníodh san Afganastáin dá phríosúnacht ansin agus munar léir, ii, Ón méid a chonaic tú ansin, is léir gur crochadh an créatúr le slabhra ó rópa nó barra nó rud eicínt i síleáil an tseomra. ii, Tá. an tUasal Ben Soud agus roinnt eile ag cur an dlí ar rialtas Mheiriceá agus an CIA agus sa chás cúirte atá ag leanacht ar aghaidh tá sonraí nua ag teacht chun solais faoin cheistiú, nó ceastóireacht b'fhéidir gur bhfearr a rá, nó céasadh sílim gur ceart a rá, fúb. Is léir freisin go bhfágfar lorg na ceastóireachta seo cosúil le Mohammad Ben Soud go deireadh a saoil. Níl muid ag caint ar choilm fhisiciúla ach, ar ndóigh, coilm intinne freisin. Tá scéal fada achrannach.

agus mar a chuaigh sé an bealach contráilte. Feiceann sibh na na tagairtí don scéal, tiomáint agus bóithre agus a leithéid. Agus faoi dheireadh cuireadh den bhóthar é. Tugadh an foláireamh deiridh dhó i seomra glasta in óstán in Chicago, áit ar áit ar mhínigh Matt Cohler agus Peter Fenton dó nach mbeadh an dara suí sa bhuaile dó. Tá Seanadóirí an Pháirtí Phoblachtánaigh ar tí a mbille a nochtadh, a mbille sláinte a nochtadh inniu, ach más ea, tá bac breise bainteach leis an mBille agus sin ginmhilleadh. Ceist achrannach sa pháirtí sin de shíor. Bhuel, níos mó faoin chliseadh Daonlathach i Georgia, nó más fearr libh, faoin bhua Poblachtánach i Georgia agus an tionchar atá ag seo ar an bPáirtí Poblachtánach. Tá na Daonlathaigh ar buile. Tá siad le ceangal. Tá siad ar an daoraí. agus cén fáth go bhfuil siad le craobhacha mar táthar ag cur leis an easaontas sa pháirtí, ar cheart dóibh iarrthóir. bunaíochta a rith mar a rinne siad nó ar cheart dóibh iarrthóir, cén focal atá mé in ann a chur, antoisceach a rith agus tá sin ag cur Nancy Pelosi sa líne lámhaigh. Deir sé, Sílim go bhfuil branda na nDaonlathach níos measa ná ceann Trump agus ní féidir liom easaontú leis, sin mar a bhreathnaíonn sé. Bhí cás cúirte ag leanacht ar aghaidh i Milwaukee faoi. a mharú, ní dhéarfaidh mé dúnmharú ná dúnorgain, ach faoi mharú Sylville K. Smith, nuair a scaoil póilín leis. Glanadh ainm an phóilín, fuarthas neamhchiontach é. Fiú agus taifead againn den oifigeach póilíneachta ag lámhachadh an Uasail Smith, Sé an fáth gur glanadh an póilín ná go raibh piostal i lámh an Uasail Smith. Anois, ag an bpointe seo, caithfidh mise a rá go pearsanta gur beag trua atá agam do Smith. Is léir nach raibh an gunna sin aige mar bhréagán. Ar an taobh eile de, bhí an tUasal Smith ag caitheamh an ghunna uaidh nuair a lámhachadh, nuair a lámhaigh, caithfidh mé sin a sheiceáil, bíonn an fhadhb síoraí seo agam leis an mbriathar sin,

lámhach, lámhach, ina lámhach, déanfar sin uile a lámhach, lámhach, ní hionann sin agus an ceann. lámhach a thabhairt, scor de lámhach, lámhach gunnaí, lámhach sliogán, lámhach cuardaithe, lámhach trasnála, rinne siad lámhach ar an éanlaith, So sé, go raibh maith. Nuair a lámhachadh, nuair a lámhachadh an tUasal Smith. Níl mórán eile le rá agam ach amháin go bhfuil uafás ar mhuintir an Uasail Smith. Sea, ní déarfaidh mé aon rud eile faoi sin. Tá athrú suntasach ag teacht ar chúinsí oibre daoine áirithe, rud a léiríodh go maith le LeVar Ball, athair an imreora Lonzo Ball. Cé atá ag. I gceannas anseo, LeVar nó Lonzo, mar tá LeVar ina shuí taobh leis an t-am ar fad ach mar mar a deir an t-alt, is feiniméan seo atá chomh sean ar a laghad le Tiger Woods agus a athair Earl, an t-athair atá taobh thiar den réalt spóirt. Tá sé ina raic san Araib Shádach le ainmniú tob, ainmniú an Phrionsa Ríoga nua Mohammed bin Salman, d'athraigh an Rí a athair an an t-ord cumhachta, nó más fearr leat, an t-ord oidhreachta don Rí chathaoir, agus in áit a chol ceathrair, sé Mohammed bin Salman, a thiocfas i gcomharbacht ar a athair nuair a thiocfas an t-am. Níl an domhan sásta leis an Stát Ioslamach, an raibh ariamh. Tá

oidhreacht Mhósúil, ach sin an Stát Ioslamach duit. Eh. idir an dá linn, tá mé ag ceapadh nach bhfuil iontu ach.

Níl uaithi ach gach rud a scriosadh. Bhí oifigí rialtas Bharack Obama faichilleach faoi haiceáil na Rúise, is cosúil, agus faitíos orthu go gcuirfí claontacht ina leith, gach seans go raibh an ceart acu, ach idir an dá linn, fuarthas an ceart acu, sílim. Tá Joseph Lhota, a d'fhág an MTA chun feachtas méarachta a rith, ar ais san MTA arís. agus tá súil agam go ndéanfaidh sé rud eicínt faoi chúrsaí, faoi dhálaí iompair sa chathair mar tá iompar poiblí Nua-Eabhrac ina chiseach. Tá, céard is ainm di? Melania, nach ea? Melania agus an buachaill. mac Donald Trump faoi dheireadh tar éis bogadh ó Thúr Trump i Manhattan go Washington agus tá pobal an cheantair ag súil le normáltacht. Céard í an chomhairle is déanaí in airgeadas? Bhuel, 'sé mo chomhairle ná fanacht amach uaidh. Ach tá bróicéirí agus ciste frithpháirteach, caithfidh mé sin a scríobh síos anois, sin ceann nua dom. Ciste frithpháirteach agus caithfidh mé an téarma sin a lorg áit eicínt, frithpháirteach. Tá na bróicéirí agus na cistí frithpháirteach ag cailliúint talún do chomhlachtaí atá ag ofráil comhairle, ar chostas íseal agus atá go hiomlán neamhspleách. Tá The Journal tar éis a gcomhfhreagraí gnóthaí eachtracha, a bhriseadh as a phost tar éis dóibh fáil amach go raibh sé ceangailte le piarda eitleoireachta. Réaltaí YouTube, tá mise ró chleachtach air seo mar tá Áine craiceáilte leis, ach tá na réaltaí ag spraoi leis an meán. agus ag tógáil rólanna rómánsúla. Ar ndóigh, níl ann ach aisteoireacht, ach ní léir sin do na déagóidíní is móide dóibh. Faisean, Céard é Thom Browne?

ruaigtear. Ní hea. Coinneoidh mé le diúltú. Diúltaítear don bhranda seo go minic agus daoine ag rá go bhfuil an iomarca ealaín agus niche bainteach leis. Ach tá an branda ag argóint gur fadhb tuisceana

tar éis an méid sin scannánaíochta drámatúil a dhéanamh, go bhfuil áit aige ar fhoireann na Nua-Shéalainne anois ar an mbád, is cosúil. Fair play dhó. Tá an Rúis ag fáil níos mó smachtbhannaí. mar gheall ar dópáil. Fiú agus iad ag argóint go bhfuil siad ag beartaíocht in aghaidh na dópála, ach tá sé ródhéanach agus is léir go bhfuil an Rúis ag ag ceilt rudaí. Más breitheamh thú a thugann breithiúnais deasa gearra, tá tú bog. cleachtaíonn tú boige. Más leor sin duit, deir tú, 'Ní beag sin! nó 'Déanfaidh sin! Tá na seanfhaisin ag dul i léig, i léig agus in éag. Más ealaíontóir den scoth thú, tá rímháistreacht agat. Má tá taibhsí sa teach sin, tá sé diamhair agus scáfar. Agus sin an méid, tá mé críochnaithe don lá inniu agus tá súil agam go mbeidh sibh ag éisteacht arís. Ní bheidh mé ag léamh na nuachta go ceann tamaillín eile mar tá mé ag dul ar saoire ach idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir agus tá súil agam go mbeidh muid